mamawa wabwino amalawi anzanga choyamba ndikupatseni moni abambo ndi amayi anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene inu muli lero lolemba pa 6 okotoba siku limene pangolini wathu mpulumusi wathu adadi athu alowa mu ofesi kufuna kupanga za ife ndifuna ndimulemekeze yehova wa makamu chifukwa wamva anamva anamvesera pemphero la ife amalawi mulungu watiombola watipulumutsa watipasa myangati momboli amene atisogolere mpaka na 2030 poyamba penipeni i just want to congratulate your excellency professor arthur peter mtarika president of the republic of malawi and dr jenny asa vice president wa dziko lino la malawi pakutipulumusa ife enafe pofika lero mwina titaphedwa kale enafe pofika lero amene akanakhala ndi mwayi wothawa dziko lino atathawa kale ena pofika lero atatha kumangidwa mangidwa ndi nkhandwe zoyipa zija za malawi congress party kunena zoona mcp inatiika pa listi ya anthu ophedwa enanu mnali pa listi ya anthu okafera ku ndende enanu mnali pa listi ya anthu ochunzidwa ngakhalenso kulandidwa china chilichonse chanu popanda kulakwa but we thank god chifukwa by the end of it all mulungu watiwombola watipulumutsa watipambanitsa Choyambirira, mundilole amayi ndi abambo ndimuyamike Mulungu ameneyi motero. Chachiwiri, ndithokoze Mulungu chifukwa cha kutitetezera pangolin wathu, adadi athu, Profesa Arthur Peter Mutharika, pulezidenti wopirira, pulezidenti amene watukwanidwa kwambiri purezidenti amene wakhala akuphedwa ndi pakamwa purezidenti amene wakhala akudwalisidwa ndi pakamwa purezidenti amene wakhala akumalemberedwa zigawenga kuti zimuzimise zimuphe purezidenti amene pa 5 years iyi wakumana ndi zinthu zoopsa kwambiri but we thank god chifukwa mu nyengo zonsezo yehova anali naye purezidenti wathu ambuye yesu mulemekezeke ndifuna ndithokoze mabishopu onse a mpingo wa chikatolika muslim komanso zipembedzo zonse za zimene zili mdziko lino chifukwa tonsefe tinakhala pansi kukwera phiri kusala kudya kupempherera pangolini wathu adadi athu mpulumutsi wathu profesa arthur peter mutharika kuti atiwombole mosogozedwa ndi chisomo komanso nzeru zakumwamba andizatheka mumve nonse anthu azipembezo zosiyanasiyana mabishop maprofeti anthu osiyanasiyana adzibusa maintercessor ine ndikuti kumwamba kudyere nyama ziko lidyere mtoliro ndimafuna ntero lero ndabwera ndi uthenga ongolangidza and meseji imene ndikuyika mu uthengawo ikupita straight kwa akuluakulu a chipani chathu chokoma chipani chimene chikulamula boma chipani chonunkhira cha mighty democratic progressive party dpp ndimafuna ntero kuti uthengawu mukaupeza nkutheka ine sindikwanisa kutumiza kwa wina aliyense koma mukaupeza uponyeni pa ngc uponyeni kwa zikuluakulu a chipani kuyambira habu ya chipani secretary general amkhitho ma vice president onse folo mdziko lino achipani magovernor madirectors wonse ngc inuyo chimodzimodzi pa group ya ma mp chimodzimodzi ndimafuna nditero choyambirira tonsefe tigwire ntchito ngati nyerere kuthandiza president wathu okondedwa profesa arthur peter mutharika ndibwereze tonsefe tisatire masomphenya mapulani owombola dziko lino amene ali mu mchitachita ndi zoganiza za president wathu Ndikuyankhula izi chifukwa chonena kuti kunjaku kunali anthu amene amatukwana Professor Arthur Peter Mutharika, osati kutukwana pa ndale, koma kupanga china chilichonse chotheka kuti apm asayime. Amalawi mukukumbukira tadusa mu age limit bill season, imene anthu ena anafika kumapanga fund ma mp kuwapasa mamiliyoni kuti apite ku parliamenti akabwerese lamulo lonena kuti apm asawi- asayimenso pa zisankho but god was with us ndi chimenechi anthu ngati amene aja tikuwadziwa andi kunali gulu lina la wanthu limenenso limathandizira kupanga fund chipani cha malawi congress party kuti chithane ndi profesa arthur peter mutharika komanso dpp anthu amene aja tikuwadziwa ngakhale bwana akuwadziwa kunali timu ina ya anthu imene imafuna kuba chipani cha dpp timu imene ija tikuidziwa ndipo tikuiona kunali anthu amene afika ponyoza dziko lonse likumva awa ndiwanena sindibisa ndipo sindingakhale chete a dalitso kabambe munthu amene apm anamusankha nkumsangutsa nkumsambitsa ndikumuyika pa mpando nkumakongola chonchija anafika poima ndi kulalatira Profesa Arthur Peter Mutharika. A Dalitso Kabambe pamodzi ndi magulu achina Mulli anafika pa maudani achionekera kuti apm sadana ndi munthu koma iwowo amangodana naye personally zosadziwika mpaka nakumapasana zindalama kuti athane ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. achina nankhumwa anali mapulani oyipa amalawi tonse tikudziwa magulu achina atupele muluzi anafika ponyoza tate amene wakhala kuwapasa unduna kuwalemekeza kuwakonda mpaka nanafika pomtenga kukhala running mate wache nkumafika pomutukwana kunali achina uladi mussa kunali akuluakulu ena amene anathawa chipani kupita ku mcp kunali anthu amene amatukwana apm mukabisira anthu amene amapanga funding chakwera kuti athane kwathunthu ndi profesa arthur peter mutharika ine ndangobwera ndi chenjezo kuchokera ku ngc kufika mu ofesi ya secretary general ndi kufika ma offices a ma vice president onse mzigawo zonse folo za dziko lino kunena kuti ngati muyerekeze ndibwerezenso ngati muyerekeze chifukwa chotera kuti mmadziwana kumbali chifukwa chotera kuti mwina kwinakonso zolinga zanu zidali zimodzi zofuna kuthana ndi profesa arthur peter mutharika zofuna kukhazika pansi profesa arthur peter mutharika nawo mukulandira anthu mukuwakonzera malo mukuwakonzera mabizinesi mukuwakonzera zintchito maudindo apitirire nkumadya bwino ife amene tili ndi mabalafe ife amene tinakhapidwafe amalawi achinyamata ngakhale achipani anazunzikawa azipitirira kumatukwanidwa ndi zitsiru za chakuti zimenezi zimene zinavotera chakwera zimene zakhala zikutukwana apm zimene zakhala zikulandira maalawansi mmamitingi ofuna kuthana ndi profesa wathu ndimafuna ndiyankhule mosapsatira sitivomera zimenezi achinyamata anzanga ku chipani cha dpp sitivomera kunena kuti achinyamata azilemekeza ndi kugwadira zigawenga zimene zimafuna kupha profesa wathu sitivomera kuti ife tiyambe kugwadira mboma ili zisiru za wanthu zimene zimapanga funding uh, age limit bill kuti apm asayime dziko lino sitivomera kulambira ndi kugwadira anthu amene amayenda namapanga upo ndi kumatukwana kotheratu profesa arthur peter mutharika lero lino akubwera lero lino akumakambirana ndi akuluakulu ena achipani kuna kuti yayi nditengeni ena ayamba kale ngakhale ku mcp ku kuti ndatuluka mcp ndalowa dpp yes lowani pandale you are not our enemies lowani ku dpp and let me invite you all kuti akuti bwerani mulowe dpp koma kumbali ya maudindo sizitheka kumbali ya kukupasani macontract kuti mukakhala ndi zindalama muzizabayabe chipani cha dpp sizitheka sizitheka kunena kuti no tione ngati achina kasakula ali ndi mpata mdziko lino omapanga zinthu ngati mene achitira muja kutukwana profesa arthur peter mutharika sitilovomera kumakira kandi department yanji yaboma kandi kumera kandi kuijenko kandi pati sitivomera kuona ma si, si, si, si, amene akhale kumeneko ochokera kuja kumene amamutukwana profesa arthur peter mutharika sitivomera zimenezi ine ndi game changer twerere nyenye sindimaopa munthu ndimafuna ndiyankhule chonchi ifeyo timamukonda kwambiri profesa arthur peter mutharika and we know for sure dpp minus professor arthur peter mutharika chisankho chadusa pa 16 sitikadapambana but in that man mulungu anayikamo kudzodza kukonderedwa kodabwisa ineyo mawa uno pempho langa kuchokera ma offices akuluakulu ku chipani ndonena kuti mwayamba kale mphulupulu zanu mwayiwala mavuto a 6 years moti anthu ena ayamba kale kukudandaulani kuti mwasiya kuwayankha mafoni mwasiya kuwayankha ngakhale mameseji biza yayambika sopano yonena kuti ife tonse tikhale zisiru biza yayambika sopano yonena kuti sopano muzidya apm anena kale kuti no nthawi ino siyonena kuti akakupasani maudindo ngati muli pamenepo ndiye kuti muzidya ndi ana anu ndi abale anu ndi azinzanu amalawi amene amenya nkhondo yoopsa kwambiri pa ground amalawi 3 point chakuti million kuyimirira nzika zonse za dziko lino akuzunzika kugonabe ndi njala sitivomera zimenezo kaya munimvesesa kaya chachiwiri amalawi ndimafuna ndikusimikizireni chonchi maka inu achinyamata lero pofika lero pamene amalawi tikukumbukira anyamata a zikwanje ife tiyankhule chonchi kuti sitiwasiya wina afune asafune president wathu ndi wa democracy president wathu ndi okonda dziko koma zigawenga izi sitizisiya bwana ziulula amene amatuma kuti azitikhapa ziulula amene amatuma kuti aziopseza dziko lino apolisi onse amene amayang'anira zimenezi atapasidwa zindalama amangidwa ndithu olo zintchito zithe fa anachosa anathandizira kuchosa mtendere wa ife amalawi asitikali onse amene amayang'anira mchitidwe uwu ndikumadziwa kuti akupanga ndi i- izi ndi achita phakamisawa ndi achita mulowa ndi timu iyiyo nkumayang'anira anthu tikukhapidwa masesos osapangapo china chilichonse amene acha bwana aonedwemo mwa mtundu wina ndimafuna ndiyankhule chonchi china chilichonse chimene mcp yachita mbuyo ine ndikukhulupirira president sakhala chete agwiritsa ntchito malamulo a dziko lino osati mphamvu koma malamulo a dziko lino as everyone knows kuti our professor ndi professor of law and agwiritsa ntchito malamulo a dziko lino kuti choonadi ndi chilungamo chikhale pambalambanda koma ineyo lero audio yangayi ikupita straight kwa akuluakulu a chipani cha dpp tazunzika 6 years tayendera limodzi 6 years tamvera kuwawa limodzi enanu simunagoneko ku polisi enanu simunakhapidwepo enanu simunaopsezedwepo mumadya bwinobwino ndi kumayenda bwinobwino ndi kumakhala ndi mtendere bwinobwino enafe tagonapo m'phanga enafe tagonapo kumanda kuthawa kumudzi kuti tikabisale mwina uku satipeza saganizira kuti tabisala uku komabe zonsezo ngakhale timapanga takumanapo ndi zikwanje mipeni kubayidwa aliyense mdziko lino akudziwa takhapidwa tili ndi mabala tili ndi zilema ndimafuna ndikutsimikizireni china chilichonse chimene muzipanga step by step ifeyo tikupangani follow and kuwonjezera mtima wanu odzikonda umene unalipo 2020 kumatsika mbuchi mtima umeneja muusiye mtima ozimva kuti inu ndinu mtima ozimva kuti muzizidyesa nokha ndi ana anu basi chifukwa mwafikapo musiye khalidwe loyipa limene lija ndikuyankhula izi chifukwa chani malawi 5 years imene tapasidwa tikuyeneleka tipange mbiri yabwino ya profesa arthur peter mutharika tigwire ntchito molingana ndi masomphenya a profesa arthur peter mutharika tikonde wina aliyense timupase munthu wina aliyense ulemu timulemekeze mmene timamulemekeza wina aliyense tili ku opposition nditakutchulani nonse amene mwayamba zipongwe zimenezi kuwapangira ngakhale masesosi ma activist anthu azipani anthu amene avutika ma constituency governor ma district governor ena ngakhale a national governing council ayamba kale kudandaula kuti kodi abale ma message athu tsopano azingoonedwa osayankhidwa mbuyo muja umati ukangolemba message pompopompo yayankhidwa ukangoyankhula chipompopo zafika paja panda kuti no tiyambe tsopano kusalidwa mafunso amene akubwera ku dzikoli ndimafuna ndikuwuzeni akuluakulu nonse achipani musatire khalidwe la president okondedwa professor arthur peter mutharika ineyo ngati game change your excellency sir sitivomera kuona anthu ena kunjaku akukuipisirani mbiri akupanga zinthu momakunamizani momakuuzani kuti zili bwino zisali bwino momakuuzani kuti tagwira ntchito asakugwira ntchito momakuuzani kuti ayi amene mmatiuza aja iyayi tinakauza tawafikitsira mphaso ija imene munatipasira kapena iyayi tawayika pamene munatiuza asanaikidwe your excellency president of the republic of malawi professor arthur peter mutharika sitivomera ife kuti muzinamizidwa sitivomera ya katimvana kaya ife sitivomera kuti apm athu azitukwanidwa ndi anthu ena chifukwanso cha anthu achipani amene atakumamuuza president bodza amene atakumamuuza president zinthu zosachitika amene atakumamnamiza president kuti azilemereza okha asiye kazipondereza majuniors anu sitivomera zimenezi kamunimva kaya ife sitifuna tokhatokha tipangirane ma demonstration ife we are here kukuwuzani chilungamo kuti boma limene talitenga tazunzika nalo koopsa kuti litengedwe mulungu anali patsogolo pathu andi mulungu anamukuta apm ndi kuzodza komanso kukonderedwa komanso kumpasa nzeru zakuthwa kuti atakutipulumutsa amalawi tazunzika lero lino lero enafe kuyambira pa 17 paja titaphedwa ena anakuwakuwa chipani mutamangidwa mukukafera ku ndende ena akuthekerawo atathawa atapita maiko akunja profesa wathu atayamba kale kuzunzidwa ena muli mutachithawanso chipani mutachisiya kale mutalowa kuchikangawa kuchi ndimafuna ndiyankhule chonchi amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana apm ife tigwira naye ntchito apm sitivomera kuti ayipisidwe apm sitivomera kuti wina azichita matuvi ake uku kuti alemere ndi kumayipisa zina la president apm sitilola kuti ena akhale ziphazi zopondereza kuti tisakumane ndi president wathu tisayende naye president wathu tisamthandize ntchito president wathu koma achabale awo ndi ana awo ndi azinzawo sitivomera president profesa arthur peter mutharika ndi president wa wina aliyense ndi president wa wina aliyense mmalawi ndimalize a president i wishing you all the best and may almighty god akupaseni moyo wautali wathanzi odabwisa mmene wakupaseni kale akupaseni zaka zochuluka kwambiri and i thank god chifukwa maloto ndi masomphenya amene atumiki osiyanasiyana takhala tikuwaona pa inu now chakwaniritsidwa chimenechi your excellency sir ife tikuthokoza chifukwa cha kutambula kwanu and i promise you as game changer muthoro that bwana kunjaku sitivomera kunena kuti no ena akuloweni ngati nkhupa ena azikupangani control we know inu ndi munthu amene simunapangidwe control sinu munthu amasewera bwana koma kuti ena azikunamizani ena azikupusisani ena azikuyendani chamseri chifukwa choti inu muli above everyone inuyo muli ofesi yayikulu yolilira kuti ife ana anu kunja kuno pansipa tizikuthandizani kuti mbiri zabwino za dziko lino ndi chuma ngakhale zochitika zipite patsogolo ena azipanga zawo zoononga ndi zongokonda mimba yawo as you said last saturday kuti akuti ife sindipanga zoti inu mudye koma tikonze dziko la malawi uthenga wanga womaliza amalawi tiyeni tigwirane manja ife tigwira ntchito ndi apm tigwira ntchito ndi gulu lonse la nduna ndi maudindo wonse amene purezidenti wathu okondedwa asankhe mwamtendere mokonda molungama mtima mokhulupirika ndi mosatopa koma ngati wina apezeke kuti ali patsogolo pathu amene sanamve nawo kupweteka amenenso mpaka amatukwana purezidenti ndi kumapanga sapoti age limit bill ndi kumapanga sapoti zigawenga za ku Rwanda kuti ziphe bwana ameneyo kungomona patsogolo ife bwana timpangira mademo May god bless you and god bless malawi game changer bye bye